in terms of military ndi chifukwa chani akudalira gulu la wagner pa nkhondo ya ku ukraine ku egypt kunali farao anali ndi asilikali amphamvu koma mu nthawi ya nkhondo ankalemba ntchito zigawenga za ku sudani komanso libya world war 1 ma british ankagwiritsa ntchito anthu akuda polimbana ndi adani awo tikukumbukira amalawi ena anaphedwa ku nkhondo 1914 atatengedwa ndi ma british mu dzina la keyala pa chingerezi amene akuti king's african rifles mu nthawi ya world war 2 maiko a france ndi britain ankagwiritsa ntchito anthu aku africa polimbana ndi adolf hitler mukaonetsetsa bwinobwino mupeza kuti nkhondo zambiri pa dziko lapansi zimamenyedwa ndi zigawenga osati asilikali aboma 1964 pamene kunali nkhondo ku vietnam america inalemba ntchito zigawenga 40000 za mtundu wa montanadi anthu amenewa anali nzika za konko ku vietnam ankathandiza america pa nkhondo tiyerekeze malawi ili pa nkhondo ndi dziko la japan ndiye asena ayambe kulandira ndalama kwa majapanizi nkumawathandiza pa nkhondo yolimbana ndi amalawi ma americans atayambisa nkhondo ku vietnam 1964 mtundu umenewu wa montanadi unkalandira ndalama ndi kumawathandiza america inathibulidwa kugonja komanso anathawa mu 1975 zitachitika zimenezi zigawenga za montanadi zinasowa mtengo ogwira ambiri mwa anthu amenewa anasamukira ku cambodia komanso ena anatengedwa ndi boma la america anawapezera malo ku dera la north carolina kumene akukhalabe kufikira lero mwachidule ndikuwuzeni kuti nkhondo itatha 1975 mavete anali okwiya kwambiri ndi anthu amenewa midzi ndi malo awo zinalandidwa boma la vietnam linakhazikitsapo minda ya khofi komanso mafakitale opanga aluminium anachita zimenezi ngati njira imodzi yofuna kuwakhaulitsa chifukwa chothandiza america pa nkhondo anthu ena amontanadi amene anasala konko analandidwa mabizinesi kuchotsedwa ntchito mboma komanso ena more than 200,000 anaphedwa ena ndi amene ndakuwuzani aja kuti anasamukira ku cambodia ena america inawatenga ndi kuwapititsa ku america kumene anawapezera malo ku north carolina 1997 msilikali wina wa ku america erik prince anayambisa gulu la nkhondo lotchedwa blackwater limeneli limagwira ntchito zake ngati wagner group tinamvako kuti wagner imapezeka ku central african republic mozambique libya sudan komanso imapezeka ku syria ngakhalenso ukraine gulu limeneli la blackwater limapezekanso m'maiko ambiri 2001 anatumizidwa ku afghanistan kukamenya nawo nkhondo anali nawo mu gulu la asilikali amene ankamusakasaka osama bin laden mu 2003 anatumizidwa ku iraki kukamenya nawo nkhondo tikukumbukira kuyambira 2003 saddam hussein atachotsedwa mr paul bremer anatumizidwa ku iraki ngati pulezidenti wongogwirizira asilikali amene ankamuteteza komanso kuyenda naye kulikonse mu nthawi imeneyi anali zigawenga za blackwater anthu ena amati akamuona paul bremer chifukwa paul bremer anatumizidwa kumene kuja ndi president george bush anali american anapita kukalamulira dziko la iraq atachotsedwa saddam kuyambira 2003 nkudzafika 2004 pamene anali ku iraki bremer ankayenda ndi chigulu cha asilikali ambiri amayesa kuti amenewa ndi asilikali a ku america but the truth was amenewa zinali zigawenga za blackwater mwachidule ndikuwuzeni kuti nkhondo ya ku iraq ndi afghanistan inamenyedwa kwambiri ndi ma private military companies osati asilikali a boma zigawenga 160,000 zinatumizidwa ku iraki mu dzina la nato komanso zina 80,000 zinatumizidwa ku afghanistan mu dzina la america tamva posachedwa pompa kuti vladimir putin anaononga 1 billion dollars popereka ku gulu la wagner pa nkhondo ya ku ukraine president george bush wa ku america anaononga 300 billion dollars pogulira zida za nkhondo komanso kulipira makampani amenewa ena mukhoza kumadabwa kuti kodi blackwater inachoka bwanji ku iraq taona posachedwa pompa wagner imatchuka kwabasi mpaka kulanda bakhmut kulanda soledar city ndi zina zotero koma atangomuukira vladimir putin wagner yachotsedwa ku ukraine kodi blackwater chinachitika ndi chani kuti ichoke ku iraq mwezi wa september 2007 ku iraq kunachitika zinthu zosakhala bwino asilikali ochokera ku america anaombera anthu osalakwa mpaka anapha anthu ena okwana 17 kafukufuku atachitika zinadziwika kuti amenewo sanali asilikali aboma koma zinali zigawenga za blackwater george bush anayesera kutumiza ma investigators kumeneko kuti akafufuze kuti chinachitika ndi chani ma investigators anafika kumene kuja kunapezeka kuti asilikali a blackwater anayamba kuwaopseza anawauza kuti mukangoyerekeza kufufuza kunoko tikuphani bush anachita mantha chifukwa amawakhulupirira kwambiri anthu amenewa a blackwater ngati mmene vladimir putin ankamukhulupirira prigozhin taona prigozhin akufuna kuukira boma la vladimir putin koma ndithu aboma mpaka kumugonjera ndi kupanga peace deal 2007 investigators atapita kumene kuja ku iraq kukapanga kafukufuku kunapezeka kuti gulu la blackwater linaopseza president wa ku america kunena kuti anthu ako amene watumiza kuno kuti adzafufuze nkhani imeneyi tiwapha bush anawagonjera ndikumbweza munthu ameneyi kuti asafufuzenso komabe mabungwe ambiri oyang'anira ufulu wa anthu kuphatikizanso united nations analowererapo ndi kuyamba kudzudzula gulu limeneli zotsatira zake contract yawo inathetsedwa komanso anathamangitsidwa ku iraq zimene anachita anthu amenewa mu 2007 zinali zinthu zosakhala bwino iwowo amayenda mu msewu mmadziwa president mwachitsanzo president akuyenda mumsewu ndiye papezeke galimoto ina imene sinampatukire president uja asilikali atuluke ndikuyamba kuombera anthu pa trading ponsepo ndi mmene zinakhalira kumeneko ku iraq mu- mwezi wa september 2007 zigawenga zimenezi zimayenda mumsewu ndi ma convoy yawo magalimoto onse anapatuka koma panali galimoto imodzi imene sinapatuke ndiye iwo popanga react anayamba kuom- kuombera galimoto ija ndikuyambanso kuombera anthu ena amene aima m'mbali anthu okwana 17 anaphedwa united nations inalusa kwambiri inapanga criticize gulu limeneli ndikumukakamiza george bush kuti athetse contract ndi blackwater zinathekadi ngakhale anachoka ku iraki zigawenga zimenezi zimapezekanso m'maiko ambiri mukapita ku united arab emirates saudi arabia kuwait komanso qatar blackwater imayang'anira nyumba za boma zitsime za mafuta galimoto maboda komanso amakhala mabodyguard akuluakulu a boma mukaona anthu amene amaoneka ngati asilikali a ku america but they are not chimodzimodzi asilikali a wagner poyambirira amaoneka ngati asilikali a russia koma sizinali zoona awasa blackwater amaoneka ngati ndi asilikali a ku america koma ndi zigawenga mu 2015 anatumizidwa ku yemen kumene akuthandiza maiko a saudi arabia ndi uae pa nkhondo yolimbana ndi mahuthi in short nkhondo zambiri zimene timaziona zikuchitika zimamenyedwa ndi ma mercenaries maiko amapereka ndalama ku makampani azigawenga kuti azilemba ntchito anthu ambiri tikunena pano ukraine ilinso ndi makampani amene akuchita zimenezi ku russia kunali wagner pano akuti kwabwera akhmat special forces ku america kuli blackwater pano anasintha dzina akutchedwa academi ku britain kuli g4 security komanso Aegis Defense Services. Kuyambira 2005, kampani ya Aegis ya ku Britain inkalemba ntchito ma Afirika ochokera ku Sudani, Somalia, Sierra Leone komanso DRC. Ankawatumiza ku Iraki kumene amakamenya nawo nkhondo. G4 Security imachitanso zimenezi. mbuyomu akhala akulemba ntchito ma afirika ndi kumawatumiza ku nkhondo mdziko la afghanistan zonsezi makampani amenewa amachita kutumidwa ndi boma la britain nthawi ina yake bungwe la united nations linatulutsa lipoti yodzudzula britain chifukwa cholemba ntchito ana ku sierra leone kampani ya aegis defense services ndi imene inalemba ntchito ana amenewa chaka cha 2005 amati akalemba ntchito choncho amawatumiza ku afghanistan komanso iraki kuti akathandize pa nkhondo nkhondo imene ija ya ku iraki komanso Afga- afghanistan amene amamenya kwambiri sikuti anali asilikali a ku britain kapena asilikali ku america zinali zigawenga zimene amazilemba ntchito maiko osiyanasiyana ndiye akazilemba choncho zimapita kumene kuja ndikumakamenya nkhondo kusiyana kwa nthawi imeneyo ndi pano ndikuona kuti america imachita zinthu mobisa simaonetsera kuti yalemba ntchito zigawenga za blackwater koma russia ikuchita kuonetsera kunena kuti ili ndi gulu lina lake lotchedwa wagner limene likuwathandiza pa nkhondo ku afghanistan ndi ku iraq zimenezi sizimaoneka pamene nkhondo ikuchitika ku ukraine tamva zambiri zokhudza wagner group pafupifupi tsiku lilonse tikangotsegula tv bbc al jazeera cnn samalephera kukambako za wagner komatu mawayilesi amenewa simungawamve akunena za magulu amene ndikunena pano kuphatikizanso blackwater mmene ndafotokozera kunena kuti maiko onse amene ndatchula pano america france germany britain russia onsewa ali ndi magulu a zigawenga amati akayambitsa nkhondo amatumiza magulu amenewo kumeneko black water inamenyanso nkhondo yolimbana ndi muammar gaddafi mpaka anamchotsa pampando black water inali kumene kuja koma mawayilesi amakuuzani kuti asilikali ku america that's how they behave black water ndi imene inapanga treni zigawenga za isis mukamamva isis isis ku syria isis ku iraki amene anapanga treni zigawenga zimene zija ndi gulu limeneli la black water